bɛɛ kalo caman jɔra silamɛ si tɛ yen nɔ k'a b'a kalama adamaden kan ka siran fɛn kelen min ye i nɛn walahi n'i ye mɔgɔw ta k'u bila ɲɛmɔgɔya la i dar'u la de n'an dar'u la an k'an jija an ka ko t'u bolo mɛ tuma bɛɛ kuma kelen min bɛ mɔgɔw nɛn kan ee mali kaloko kɔni hali a tɛ ye u b'a fɔ ee yan kaloko kɔni hali a tɛ ye u b'a fɔ n balimaw an ka siran ala ɲɛ an ka se an nɛn na mɔgɔ minnu tun bɛ k'a kɛ u lawale olu mɔgɔw tɛ yen nɔ dɛ sisan kɔmisɔn de sigilen bɛ a kama walasa kalo bɛ se ka ye mali kɔnɔ cogo min na wa n'a sabatira n'u y'a fɔ an ye anw bɛ siran mun ɲɛ bilen ka d'a kan n'a kɛra jurumuko ye a b'olu de kan e bɛ siran mun ɲɛ walima kalo bɔlen e kelen k'o ye ee nin tɛ bi kalo ye dɛ ee nin tun tɛ kunun kalo ye dɛ jɔnni y'e bila a la ka d'a kan hadisi yɛrɛ faamuya i b'a faamuya la fa in ghumma alaykum o b'a yira kalo bɔra dɛ mais aw de ma se k'a ye ka d'a kan tabule nana don aw n'a cɛ kabanɔgɔ donna an n'a cɛ o b'a yira k'a fɔ aw de ma se k'a ye a m'a fɔ ni kalo ma bɔ dɛ ko mɛ ni dibi donna an n'a cɛ o b'a yira an ka hadisi ninnu faamu kosɛbɛ wa anw ɲɛna ko mali dɔrɔn de don mali tɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'o ye saudiya ni egypte ninnu ye arabu dugu de ye wa ninnu ye dugu belebeleba ye diinɛ kan an ka diinɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a ma kalan kɛ ninnu fila la ala kira ka dugu de ye makan kɔni bɛɛ b'o dɔn mɛ egypte fana cidenw ka dugu kɔrɔw de don wa kalankɛlaw caman bɛ yen nɔ mɛ ninnu dugu fila tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u tɛ sun kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin ye kalo ye nin tɛ sɔn a nɔfɛ ni nin y'a ye nin t'a sun an bɛ mun fɔ o la yala olu ka dɔnnikɛlaw man ca n'anw ta ye wa o de la an k'an hakili sigi n'u ko ko kalo yera e ma bila foyi la f'i k'a kɛ fɔlɔ la rotini ko minnu tun b'a la olu tɛ yen sisan ni kalo yera dɔrɔn a bɛ anose mɛ fɔlɔ la kalo bɛ se ka ye sani i ka tɛmɛ f'i ka taa tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ sira caman ka sɔrɔ ka taa se an ka telewisɔn so ma u ka sɔrɔ k'a bɔ tuma dɔ la yɛrɛ n'i m'olu tigi sɔrɔ hali n'i taara k'olu k'a bɔ olu fana b'a fɔ u t'a bɔ mɛ sisan ta t'o ye dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ telefɔniw b'an bolo i sigilen i ka so kɔnɔ i bɛ se k'a dɔn ko kalo bɛ cogo min walahi anw ye sɛgɛn ye kalo ɲinini na an tun sigilen bɛ chine na an ye sɛgɛn ye kalo ɲinini na anw tun tɛ sunɔgɔ ka d'a kan mun na yen tɛ silamɛdugu ye ka d'a kan anw bɛ yan mali ɲɛ ɛri seegin an b'a ta ni jɔnni ye an b'a bila ni jɔnni ye mɛ an tun bɛ sɛgɛn suguya bɛɛ kɛ fo alihamudulilayi nin san labanw na u yɛrɛ ka silamɛw bɛ ka kalo ɲini ɔ ni kalo yera a bɛ bɛn an ka sun nɔfɛ ka d'a kan silamɛw de don ɔ o de la kalo yeli ani kalo yebaliya kana se ka kuma fɔ kuma min n'i bɛna porobilɛmu don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan mɔgɔw man ka sun bila walima ka sun daminɛ ni mɔgɔ ka kumakan ye e an balimaw an ka hakili to nin na dɛ i bonyana an bolo cogo o cogo a fɔra k'an ka sun ala ka kumakan de la ala de ko faman shahida minkum shahara a karisa m'a fɔ k'anw ka sun fɔlɔ walahi i mana dɔw ɲininka u bɛ nin de fɔ hali denmisɛnnin fitinin dɔ seli dɔ tɛmɛna denmisɛnnin fitinin ne y'a ɲininka ne ko karisa aw ma seli de wa a ko ko ayi ko karisa m'a fɔ k'anw ka seli fɔlɔ nin fana ye mun ye an t'a dɔn k'a fɔ silamɛya tɛ tan silamɛw bolo ɲɛmɔgɔ kelen de kan ka sɔrɔ jamana kɔnɔ fanga kelen de kan ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sun n'o ye bɛɛ lajɛlen bɛ sun tigɛ n'o ye donc adamadenw k'u hakili to nin na en tant que a sabatira k'a fɔ kalo yera de n'a fɔra ko dugu kelen kɔnɔ walahi an ka afiriki dugu dɔ i bɛ t'a sɔrɔ seli bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la siɲɛ saba seli bɛ kɛ siɲɛ saba ninnu b'u ta kɛ bi gouvernement b'a ta kɛ dɔ wɛrɛw b'u ta kɛ ka d'a kan dɔ ko k'anw t'a kɛ fo k'a k'a k'a fɔ de k'anw yɛrɛ y'a ye est ce que sariya y'o f'i ye ala kira sunna ni seereyaw ka sun ye sahabaw sunna ni seereya ka sun ye e yɛrɛ kelen bɛ se k'a ye wa ɔ an k'a kɛ n'e kɔrɔla walima n'e fiɲɛna i bɛ sun cogo jumɛn o de la a fɔra ko ladili o ka kalo ye e m'a ye sun minnu balilen don o ye ka sun kɛ don min ni siga b'a la mɛ ala kira salalahu alayi wasalam a ko ni an ye kalo ɲini mugan ni kɔnɔntɔn n'an m'a ye an k'a dafa bi saba la ɔ ni bi saba dafara ɲɛna mankan t'o la mɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ee anw bɛ sun sawudiya de nɔfɛ u ka sira t'a la bilen ɛ mun de la i t'i ka selifana seli sawudiya nɔfɛ mun de la i t'i ka fajiri seli sawudiya nɔfɛ e k'a dɔn bi k'a fɔ ko sawudiya ye kalo ye n k'o ye apare ninnu bɔra e k'a dɔn ko sawudiya bɛ seli la n k'o ye apare ninnu bɔra sinɔ fɔlɔ la i tun bɛ wuli yan nɔ sanni ka se sawudiya i bɛ kalo joli kɛ o b'a yira k'a fɔ ala ka hinɛ de ye nin a y'a fɔ an ye an ka kalo ɲini mais ala kira m'a fɔ mɔgɔ si ye sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ kelen y'a ye ni dugu kelen y'a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka sun a ma nin fɔ dɛ wa nin fana ma na kuranɛ kɔnɔ dɛ an kana kow gɛlɛya an yɛrɛ kan i b'a ye de mɔgɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu tɛ sun ko fo saudiya ka sun mun de la saudiya sunna anw ma sun mun de la anw sunna saudiya ɲɛ mais n'anw ye kalo ye est ce que anw ka kan k'an sigi k'anw tɛ sun wa walima e mɔgɔ min e ye sun daminɛ yan nɔ i taara dugu wɛrɛ la e taar'a sɔrɔ olu ka sun bɛ heure la olu bɛ yan ɲɛ yala e b'a fɔ ko mali y'a sun tigɛ n ka sun tigɛ wa i b'a fɔ ko mali y'a sun tigɛ n ka sun tigɛ e bɛ tilegan deredere la mali y'a ka sun tigɛ e man k'o kɛ e kan ka tile binni de kɔnɔ ka d'a kan sun yɛrɛ taarifu la nin de fɔra ni mɔgɔ min i ye sun daminɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sun tigɛ fɛnw ma ji ani dumuni ani shahawa ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ninnu ma k'a daminɛ fajiri ka taa se fo tile binni ma e mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka d'a kan i y'a mɛn an b'a fɔ non mali y'a sun tigɛ a m'a sun tigɛ i y'o dɔn sisan de fɔlɔ la n'i ye voyage minɛ i bɛ ka don heure kɔnɔ ka taa dɔ de bɛ ka far'a kan e t'o dɔn dɔ bɛ ka bɔ a la e t'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ɲuman d'an ma walahi n'an m'an ka diinɛw to diinɛtigi bolo diinɛtigi ninnu n'an m'a t'u bolo mɔgɔ minnu an dar'u la k'u sigi an ɲɛ an k'an jija an k'an ka ko t'u bolo diinɛ tɛ tantɔ dɛ ni kalo nin kalo min jɔtɔ filɛ nin ni nin sera silamɛ bɛɛ bɛ kɛ kalo ɲinina ye ee u ye nkalon de tigɛ k'a yera jifilen kɔnɔ a yera kɔlɔn kɔnɔ tellement que dugu dɔw dɔnnen bɛ yɛrɛ an bɛ sina k'olu saboter n'a ye ɛ musa ka cɛ m'o de fɔ fa in yaku kaziban fa alayhi kazibu n'a kɛra nkalontigɛla o nkalon b'ale de kan ka silamɛ bɛɛ lajɛlen na sun e b'o nkalon dɔn don min tɛ sun don ye i bɛ se k'i kunkolo don o kɔrɔ walima ka silamɛw ka sun tigɛ e bɛ se k'i kunkolo don o kɔrɔ e b'i ka sun dafalen sɔrɔ i b'a dafalen sɔrɔ sahaba dɔ delila ka na umar bin khattab ma a y'a yira umar la k'anw sunna nin don de a y'a sɔrɔ umar ninnu ma s'o don mais est ce que a ko k'aw ta ma ɲa wa o de la silamɛw an ka diinɛ faamu a y'aw mankun a k'a to an ka diinɛtigiw bolo n'u y'an bila sira la min na an ka tugu kɔ mɔgɔ si m'a ye ko erreur bɛ yen nɔ i ka sɔrɔ ka wuli ka s'u yɛrɛ ma k'a f'u ye karisa a ka nin kalo ɲini cogo a y'a kɛ tan e wulila ka s'u ma a dun fɔra ko i ka i ka ɲɛmɔgɔ i k'a kɔnsɛye de an bɛ ala deli ala ka n'aw bɛɛ sababa ma sunkalo min bɛ ka na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲuman na s'an ma a musakako a y'a hakili to a la waati ka gɛlɛn dɛ silamɛw bɛ yen nɔ u tɛ k'a sɔrɔ k'a dun a y'aw hakili t'u la waati ka gɛlɛn bɛɛ ma mais ala ye dɔɔnin d'e ma i fana ka dɔɔnin di dɔ ma ala b'a ɲuman tɛmɛ ala ka hinɛ bɛ caya nin kalo kɔnɔ nin sunkalo min natɔ filɛ a ka hinɛ bɛ caya kɔnɔ i jija sunkalo in kana bɔ k'a sɔrɔ i ma dɔ sɔrɔ ala ka hinɛ la i fana ka hinɛ ala ka jɔnw na ala bɛ hinɛ la